min bɛ ɲɛsin fasoden ɲumanya o yɛrɛ bɛ se ka na an dusukun na cogo min na o jɛmukan de bilalen filɛ ne sen kan tele ɲɛta yɛrɛ jabaranin filɛbaw yɔrɔ jɛmukan min ni an y'a ta ka a tɔgɔ kɛ mi-temps citoyen na o de ye ka se ka cɛmancɛ walima mɔnɔbɔ kɛ min b'a to fasoden ɲumanya yɛrɛ o kanu bɛ se ka don an dusukun na cogo min na ni i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ degun caman bɛ a kan nka a degun na fanba o de ye jamana yɛrɛ kanu walima cɛsiri minnu kan ka bila sen kan min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka kɛ an ka faso fɛ cogo min na o de ye baaraba ye min ni projet min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma projet foot citoyen express min kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka i ɲɛsin o baara kofɔlen ma bi barosigi kɛnɛ kan an ye wele bila u ka kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma ni o ye basiru jalo ye ale ye jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains min sigilen don fasoden ɲuman yɛrɛ o kanu bɛ se ka don an dusukun na cogo min na ka taa se adamadenw yɛrɛ ka hakɛ o bɛ se ka lafasa cogo min na ni ka o tɔpɔtɔ basiru jalo salamu aleykum. waaleykum salam. ayiwa e bɛ se ka mun fɔ foli la ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Eh, an bɛ telewisɔn ɲɛtaa lajɛbaga bɛɛ fo foli la. tabarikala. Eh, u ka cɛsiri la alhamdulilayi min b'a to tele ɲɛtaga yɛrɛ bɛ sankɔrɔta kosɛbɛ alhamdulilayi donc halisa ala ka caman fara jama kan tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min nana an ka wele kɛnɛ kan walima an ka barosigi kɛnɛ kan min b'a to an bɛ se ka kuma nin walawala walima an bɛ se ka projet min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma foot citoyen express a kuma yɛrɛ mun kuma sen don don laɲini jumɛn b'a la wulikajɔ jumɛn bolodalen don aw fɛ a kisɛw la mhm. olu bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ walawalali an bɛ min kɛ nin barosigi yɛrɛ kɔnɔna na nka yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ kɛra an fɛ ka taa tɛgɛnɔbila dɔ sɛbɛnni kɛnɛ kan min ni o kɔni kɛra seereya ye tele ɲɛta yɛrɛ m'aw bolo tele ɲɛta ye min sɔrɔ o barosigi walima o tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛnɛ kan an ka jɛ k'o seereyaw lajɛ
Kɛ yɛrɛ ye jɛkuluba fila min bɛ mali kɔnɔ ni maaw b'a wele ko foot citoyen fo ka taa se FAMOC kɔni ma olu kɔni u ye bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka baara dɔ kɔni daminɛ o bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ u ye baara dɔ kɔni sigi sen kan walima baara sen dɔ sigi sen kan ni u b'a wele ko projet foot citoyen express o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ u ka nin bolo di ɲɔgɔnma tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka wuli ka se malidenw ma cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔ maa bɛ yen ni i kɔni se bɛ kalata ye yaasa ka wuli ka se u ma k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya kalata yɛrɛ nafa ye jumɛn ye ani ka maaw kɔni ladɔnniya fana fɛn min ye ka taa kalata gafe min bɛ yen ni i kan k'o ta a kalata sɛbɛ maaw ka bɔ ka taa o fana ta yaasa fɛn min ye kalafili min bɛ ka na ni o ye wasaden kalafili o ko na se ka ba sɔrɔ mali kɔnɔ cogoya min na ka se ka kalata yɛrɛ nafa fɔ maaw ye o kɔfɛ tuguni fɛn min ye kalafili fɛn fɛn bɛ yen n'u kan ka kɛ fɛn min ye ba maliba kɔnɔ o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka wuli ka jɔ ka se malidenw ma ka se ka kalata nafa fɔ maaw kɔni ɲɛna a jirala k'a fɔ fɛn min ye nin jɛkulu fila nin ye n'u ye foot citoyen fo ka taa se fɛ FAMOC kɔni ma a jirala k'a fɔ ko nin ye olu ka kibaruyaw ye yaasa ka se ka fɛn min ye kalafili kɔni nafa fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ko o ndo la o hukumu de kɔnɔna na bi sigi bɛ ka don an ka kɔntara sinyeli la eh, an ka kɔntara nin bɛ ka taa jamanadenw ka sensibilisation eh, élection min bɛ nalen u ka bɔ u ka kɛ kɔmi kɔnɔkulu ka taa vote u wasa don u ka jamana kunkanko la laɲini min y'anw sigi nin na eh, anw ye anw ye kɔntara sɔrɔ eh, anw ka kɔntara bɛ ka taga eh, ka jamanadenw ladɔnniya vote nafa la nafa min bɛ vote la u ka bɔ anw ta tɛ ka taa vote mɔgɔ kelen dɛ anw ta ye de ka bɔ i ko kɔnɔkulu wagati sera jamanadenw k'u sɔngɔ don u yɛrɛ ka faso kunkanko la faso jɔli faso ɲɛtaa bonya ni karama kɔnɔ kumakan laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma an ka bɔ an kana to kɔ faso in y'an bɛɛ de ta ye e faso in bɛ jɔ anw de b'a jɔ mɔgɔ si tɛna an faso jɔ an yɛrɛ kɔ mali in y'an bɛɛ ta de ye hali bi ala ka bɛn ani karama k'a sabati an ka jamana kɔnɔ sigi kun ye eh, bolonɔbila ye papiye la FAMOC ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw cɛ komi mɔgɔ tan ni duuru b'u kan bɔ o mɔgɔ tan ni duuru la mɔgɔ tan ni saba tar'o la olu de nana siɲɛli kɛ pour ka bolonɔbila kɛ o la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɛra welewele ye ka mɔgɔw wele minnu labɛnnen don a kama ka na c'est pour que an y'a fɔ ko eh, app express komi élection bɛɛ kalama kalata kow bɛ sen na donc kalata nata min bɛna kɛ n'o y'an ka député kalata ye mɔgɔw ka se ka na bɔ ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw bilasira walasa kalata bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogo min na FAMOC ka laɲini ye a bɛ kuncɛ a fɛn kɛra kalo saba de la a baara in bɛ kɛ kalo saba kɔnɔ kalo fɔlɔ an b'o kɔnɔla la filanan donc juin kɔnɔ a bɛ ban tile tan ni duuru mois de juin kɔnɔ kumakan laban mun bɛ ne bolo k'a fɔ weleweleli da mɔgɔ mɔgɔ ni hakilina ɲuman b'i la bawo nin kɛra élection kan hakilina ɲuman b'i la projet kan projet mun bɛ sigiɲɔgɔnya n'an b'a fɔ ma citoyenneté projet mun bɛ bɛn ni kelenya fɔ FAMOC bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka se k'i kanbɔ a tɛ dogo mɔgɔ la an b'a kɛla nin an siɲɛ sabanan fo naaninan ye an bɛ k'a kɛ welewele bɛ bila jeunes ma moteur du changement sina sifinnakaw walasa u ka na ka na u ka projet déposer wari bɛ ta k'a d'i ma fu i ka baara kɛ n'a ye seginni t'a la foyi t'a la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnlen kɔfɛ fɛn min ye nin jɛkulu fila in n'u ye foot citoyen fo ka taa se FAMOC kɔnɔma ni u jɛla ka jɛ fɛn min ye nin cakɛyɔrɔ in bila sen kan n'u ye projet foot citoyen express ye u kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye u kɔni na welewelema da kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka u ka fɛn min ye kuntilenna kɔni faamu ani olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ka maa dɔ jira k'a fɔ maaw ka taga kalata nin ye k'u ka laɲini t'o ye wa u b'a fɛ k'a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna kalafili yɛrɛ nafa ye jumɛnw ye maaw ka se ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa fɛn min ye ka taa kalata cogoya min na yaasa fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ suganti malidenw fɛ a ka kɛ malidenw yɛrɛ ka maa sugantitaw ye
ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don baaraw la tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin sɛbɛn na minkɛ k'a kɛ nafa ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ka ja dunya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tɔnɔbɔ cogo min na ayiwa basiru jalo ne bɛ segin ka na e yɔrɔ e, ni mako kɛ e k'i yɛrɛ kofɔ ni a ma kɛ baasi ye i n'a fɔ bamananw bɛ a fɔ cogo min na maa lakalen ma i yɛrɛ da nka basiru jalo e min b'an ka plateau sanfɛ bi i ka se k'i yɛrɛ kofɔ tele ɲɛtaa filɛbaw ye o tɛ kɛ baasi kɔni ok i ka ɲininkakali diyara n ye ɲamele mhm. ne tɔgɔ ye basiru jalo n sigiyɔrɔ bɛnnen don kalabanbugu mhm. n'o bɛ commune kati kɔnɔ ne ye dɔgɔtɔrɔ ye mhm. u b'a fɔ nansarakan na dɔgɔtɔrɔ min ka spécialité ɲɛsinnen don santé publique ma foroba kɛnɛya donc ne ka baara ɲɛsinnen don foroba kɛnɛya ma mais n bɛ yan bi parce que n ye tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye o tɔn ye association dɔ ye an n'an jɛɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan ka association min sigi association n'an y'a tɔgɔ kɛ association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains association min kɛkun ye ka fasodenya kanu don faso jamanadenw na donc ne y'o ɲɛmɔgɔ ye tabarikala ayiwa basiru jalo ka foli lase i n'i ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma n'o y'i ka association e min bɛ a ɲɛmɔgɔya la ne bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'e la basiru mm-hmm. eh, i b'a ye k'a fɔ eh, wulikajɔ bilalen don sen kan n'o ye projet foot citoyen express ye eh, nin hakilina in i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna ani a tariki mm-hmm. min b'a to an minnu tɛ a kalama kosɛbɛ walima minnu bɛ a kalama dɔ bɛ se ka fara u ka dɔnta yɛrɛ kan cogo min na nin ko in na cogo di en fait foot citoyen express mhm. an ye a hakilinan sɔrɔ parce que an ni dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mhm. an ye foot citoyen hakilinan fɔlɔ min sɔrɔ mhm. a kɛra 2018 mais a exécuté la 2019 kɔnɔ o kɛra commune kati kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko bɔlɔntan ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ mais n'i y'an ka sigida lajɛ n'i ye an ka jamana yɛrɛ lajɛ mhm. balontan nafa an t'a bɔ denmisɛnnin kunda en terme de mobilisation ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan balontan sira la mhm. an bɛ mun kɛ dɔrɔn mhm. ka balontan kupu da u ni ɲɔgɔn cɛ u ka taa terrain kan u bɛ jouer balontan na a banna nafa foyi wɛrɛ t'a la a dabɔ kun ye dɔrɔn balon ka balon ka tan dɔrɔn a nafa dan y'o ye mais n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ ni élection waatiw sera an ka politiciens bɛɛ u bɛ kupuw da mhm. c'est que u b'a dɔn k'a fɔ ko balontan bɛ se ka jama la mobiliser de o de y'a to u bɛ kupu da mhm. n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka commerçants mhm. n'u nana ni produit kuraw ye jamana kɔnɔ u bɛ taa ka taa kupu da walasa u sugu ka diya walasa produit produit ka dɔn kosɛbɛ donc anw de nana ka na an sigi k'an miiri n ko n'a ma ɲɛ n ko football ka di denmisɛnninw ye mun na an tɛ se ka football utiliser k'a kɛ sababu ye k'u bila faso kanu sira fɛ k'u bila faso faso baara sira kan donc an ye projet in initier k'o tɔgɔ da foot citoyen salon o kɔnɔ n'i kun bɛ don projet in eh, an ka tu an ye coupe eh, coupe dɔ da eh, commune kati denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ quartier bɛɛ ka équipe kun b'a la a kɛra salon k'a daminɛ février. Mhm. c'est en 2019. 2019 mhm. k'a daminɛ février. Mhm. ka taa juillet la. a banna o la a clôture kɛla août la an y'o kɛ Maeva la. donc pour que i kun ka balo anw ɲɛ bɛ to k'a fɔ an ka baro kɔnɔ. anw ka kupu dakun tɛ k'a dɔn min bɛ se bɔlɔntan na ka tɛmɛ bɛɛ kan équipe min bɛ se denmisɛnnin équipe min bɛ se bɔlɔntan na ka tɛmɛ bɛɛ kan anw ka kupu dakun t'o ye mais anw ka kupu dakun ye k'a dɔn de denmisɛnnin équipe jumɛn ka fasodenya i y'a kanu ka bon kosɛbɛ o y'aw ka laɲini o y'anw ka laɲini ye donc anw ka balontan na tubabuw b'a fɔ ko appât balontanw y'anw bolo comme appât ka fɛn dɔ u negela fɛn fili u kɔrɔ u bɛ girin o nɔfɛ an b'u bila ko wɛrɛ la donc pour que i kun ka don tournoi in na i kun b'a kɛ fo balontanna bɛɛ la fɛn fɛn b'i ka lisi kan fo carte NINA ka k'u bolo balontanna kelen kelen fo carte NINA ka k'a bolo carte NINA mhm. donc an ye mun ye mhm. o dɔrɔn sababu kama bɔlɔntan kanu kama mhm. u wulila ka taa carte NINA ɲini a kun t'u bolo an ma dan o ma koyi an ko bɔlɔn aw ka lisi n'aw bɛ déposer aw bɛ bɔlɔntanna lisi déposer mɔgɔ mugan ni fila mais aw bɛ supporter bi duuru fana lisi déposer eh. mɔgɔ si ma deli k'o demander carré kɔnɔ bɔlɔntan na yan supporter bi duuru ɔhɔ maintenant o supporter bi duuru fana mhm. o kelen kelen bɛɛ fana fo carte nina ka k'a bolo ou bien carte d'identité a kɛ kun tun ye k'u pousser ka taa ɲini de ɔhɔ ni e bɛ fɛ i ka kupu i ka don kupu in na mhm. kupu kanu b'e la balɔntan nege b'e la mhm. i bɛ obligé ka taa ɲini o mm, hakilila ɲumanba ye donc o kɛra min kɛ u caman taara ka taa pièce sɔrɔ donc tournoi sababu la caman kɛra pièce tigi ye donc a ye u ka fasodenya tɔ sigi parce que fasodenya yɛrɛ tamasiyɛn fɔlɔ ye ni faso sɛbɛn yɛrɛ t'e bolo faso sɛbɛn minnu bɛ yen k'a ta bangeli sɛbɛn na ka na carte d'identité la ka taa passeport la carte nina o n'a ɲɔgɔnna bugunnatigɛ sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'o t'i bolo hmm. c'est que e tɛ fasoden e ka fasodenya ma dafa an tun ma dan o dɔrɔn ma an ko fana pour que i ka don tournoi na i bɛ i engager n'a sɔrɔ ekipi ye eh, sabalibugu ekipi dɔ de ye mhm. i bɛ sabalibugu kɛnɛ dɔ ta mhm. i b'a jira k'a fɔ ko fo ka taa competition ban ne bɛ nin kɛnɛ sanuya o kɛnɛ min bɛ sabalibugukaw fɛ yen nɔ e b'o sanuya i b'o sanuya n'a bɛ ɲamakɔrɔ e b'a ni ɲamakɔrɔ ekipi dɔ don i b'o sanuya e b'o kɛnɛ sanuya ɔhɔ ni quartier min komi an tun bɛ commune quatre la n'a sɔrɔ lafiyabugu don hamdalaye don yɔrɔ min don i b'a sanuya ekipi bɛɛ ye yɔrɔ dɔ sanuya min yɛrɛ fana tun ye a ko tɔ diya an ye kosɛbɛ an y'a ye ekipiw ka choix bɛnna nafa sɔrɔ yɔrɔw ma

o kɛla min kɛ ɲinɛ ambassade de danemark ye ci bila an ma tuguni ko komi election kun bɔlen don n'a sɔrɔ an bɛ se ka projet teliman teliman dɔ kɛ k'o yira olu la ni projet in hakili u ye u hakili minɛ u b'an dɛmɛ k'a financer walasa an ka se k'o kɛ donc komi anw ye foot citoyen kɛ an ko k'an bɛ nin projet in fana kɛ sen in na tuguni komi a fɔra ko k'a kɛ projet teliman ye an ko foot citoyen express foot citoyen express express n'o de ye eh, ntolaci ka se eh, fasodenya ntolaci ɔhɔ ko teliman teliman teliman donc projet kura in an y'a tɔgɔ k'o ye an bɛ n'o de baaraw boloda nin période in na mhm. pour que ka se ka élection accompagner cogo min na tabarikala mhm. ayiwa eh, baara in daminɛna cogo min na i bɔra sisan ka olu ɲɛfɔ ani eh, a bilara sen kan cogoya min na eh, février kalo la san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn na i bɔra sisan ka walawalali kɛ o la

an tɛ wuli ka don a la kosɛbɛ mm-hmm. an kunkanko fɔlɔ an ka sira t'a la an ka sira t'a la ko nin ko in tɛ ne kun kan a fɔlɔ ye mun ye o ye election ye an bɛ ko o ko kɛ jamana kɔnɔ mm-hmm. election de b'a a sira don an kɔrɔ parce que mm-hmm. election de b'a to an bɛ ɲɛmɔgɔw sugandi ni ɲɛmɔgɔw sugantila ɲɛmɔgɔw de bɛ sɔrɔ k'an bila ka baara u bɛ fɛ ka baara min ka kɛ jamana kɔnɔ ka baaraw k'an tɔgɔ la ɔhɔ u bɛ baara k'an tɔgɔ la donc ɲɛmɔgɔ suganti a nafa ka bon jamana kɔnɔ mais n'i y'anw ka eh, taux de participation ta k'a lajɛ eh, kɛmɛ kɛmɛ sarada la mhm. élection tɛmɛnenw na mhm. élection kɛra mali kɔnɔ yan kɛmɛ kɛmɛ sarada an ma mugan yɛrɛ sɔrɔ o kɛra mali kɔnɔ yan an ye mɔgɔw élu n'o ye résultat ye hmm. donc an yɛrɛ ka kunkanko minnu kan ka an ka siniɲɛsigi kuma fɔ mhm. an b'an sigi kɛrɛfɛ k'an ka sira t'a la donc an ye ko tournoi foot citoyen express kɛ kun ye mun ye mhm. ka mɔgɔw sensibiliser mhm. pour que u ka u sen don élection na mhm. u ka wuli u ka t'u ka carte d'électeur ɲini u ka wuli u ka taa voter anw ta tɛ u ka taa voter karisa ye dɛ anw ta t'o ye mais maliyɛn k'i sen don a yɛrɛ kunkanko la u ka bɔ kosɛbɛ yɛrɛ de n'an bɛ se ka 100 pour cent yɛrɛ kɛ mhm. mais bɛɛ ka taa voter i ni ka i ni dan ye min ka di i ni kun ye mhm. i ka taa voter o ye mhm. mais bɛɛ ka bɔ i kana to so k'i ka sira t'a la hali ni hali n'i tɛ voter maa ye hali n'i tɛ voter mun ye taa i ka t'i ka bulletin nul bila a kɔnɔ ah. a ka ye k'a fɔ ko e y'i ka ŋaniya yira yira faso ko in na hali n'i tɛ parti in si fɛ n'i t'a si fɛ n'u si ko man d'i ye bɔ i ka taa bulletin nul bila a kɔnɔ mais o b'a yira k'a fɔ i y'i sen don i ka faso ko la mm. mais maintenant mm. faso peut-être que minnu ye u présenter olu ta cogo de ma diya i ye mm. i vote olu contre la mais au moins o fana o fana kɔrɔ kɔrɔ dɔ b'o la mm-hmm. signe dɔ o ye signe dɔ de ye e ka imaginer mm-hmm. to de an ka élection ka kɛ mm-hmm. eh, bulletin nul ka caya ka tɛmɛ min yɛrɛ vote vote ya n'o kɛra kɔni an bɛ an b'an yɛrɛ ɲininka dɛ donc an bɛ se k'an ka minnu u bɛ se ka kɛ signe k'u ka mécontentement présenter o cogo la fana mhm. mais anw ka laɲini kɔni ye mhm. malien si kana to kɛrɛfɛ mhm. k'a fɔ ko n tɛ voter n ka sira tɛ n ka foyi tɛ parce que i bɛ ka minnu fɛngɛ san duuru nataw kɔnɔ olu de bɛna taa kuma i tɔgɔ la bulonba kɔnɔ ni ne y'a faamuya basiru jalo eh, fasoko e bɛ fɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka ko don wa an bɛɛ lajɛlen ka ko don fantan fara faama kan cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan an bɛɛ lajɛlen de ka ko don fasoko ye an yɛrɛ ko de an yɛrɛ ko de don yɛrɛ ko de don an bɛ jamana tɔ minnu ye diɲɛ kɔnɔ o de bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ voter i bɛ bɔ jama bɛ bɔ ka taa voter mais u tɛ dan vote ma dɛ u bɛ tila tuguni u votela minnu ye u bɛ tila k'u suit u ka mandat kɔnɔ k'u kɔlɔsi k'u kɔlɔsi kosɛbɛ anw ye kala ta i ye kala ta kun ye nin ye maintenant a i bɛ ka taa sira min fɛ o tɛ bɛn mais sisan u bɛ pression k'a tigi kan tant que ɲɛmɔgɔ m'a dɔn k'a fɔ ko kalatabaga b'a kɔ a bɛ gɛlɛya an bɛ yɛlɛma min kɔ o bɛ gɛlɛya mais ni ɲɛmɔgɔw y'a dɔn sisan k'a fɔ ko kala tara n ye mais o t'a ko bannen ye minnu ye kala ta n ye tuguni u bɛ tila ka n suit donc anw n'o kɛra a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi o tɛ an t'o sɔrɔ tuguni an ka politiciens ni jamana wɛrɛ politiciens bɛɛ ye kelen koyi mun b'u bɔ ɲɔgɔn ma anw tɛ an taw suit kosɛbɛ an tɛ pression k'u kan n'a y'a jateminɛ an bɛ tubabu tubabu jamanaw an b'olu ta k'a lajɛ komi an bɛ misaliya ta olu kan e k'a lajɛ bani élection mana kɛ ni élection kɛra u bɛ élection tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ to ka u ka kan sigi bɛnkan tun ye min ye n bɛ n permet ka misaliyanin kelen fɔ i ɲɛna n'o tɛ kɛ baasi ye. n'o tɛ kɛ baasi ye.
Ɛɛ Mali coup d'Etat kɛlen 2012. 2012. A waati y'a sɔrɔ ne tun bɛ baara kɛ jamana kɔ kan. Unhun. Ne tun tɛ jamana kɔnɔ yan. Unhun. N taara mission dɔ la ɛɛ Bruxelles. Unhun. donc eh, Genève disons n taara mission dɔ la Genève élection. n'o ye Suisse jamana ye. Ɔhɔ coup d'Etat kɛlen kɔfɛ dɔgɔkun kelen dɔrɔn. Unhun. 2012 ne taara mission na yen. komi n ye n présenter ko n ye malien dɔrɔn mɔgɔw ye n lajɛ u ye coup d'Etat ko kuma daminɛ donc an ye baro kɛ an ye coup d'Etat ɲɛna a ma ɲɛ a kisa bɛ cogo di fasoden kumaw kɛra faso ko kumaw kɛra a kɔfɛ ni n tɔgɔ la ni bruxelles n teri dɔ tun bɛ yen o bɛ bɔ bruxelles o ye baronin dɔ fɔ n ɲɛna baronin fɔli ka di ne ye n bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni jamana kuma dira n ma n bɛ baronin fɔ parce que a bɛ misaliya di a ko ko bruxelles u ka village dɔ bɛ yen barack obama ka sigili fɔlɔ la ko Barack Obama ye invitation di ci maire ma mhm. mais prise en charge tun t'a la maire tun bɛ taa a yɛrɛ ye mhm. i b'i jɔ i yɛrɛ kɔrɔ a musalaka bɛɛ i b'i jɔ i yɛrɛ kɔrɔ mais i kɔni invitélen don n'i bɛ se ka na mhm. ko maire taatɔ la a ye a ka billet d'avion o sɔngɔ ta eh, mairie commune wari la a n'a ka eh, hôtel wari donc a taara investir kɛ a segin don ka na k'a jɔra aéroport la a taara village eh, dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ jɔlen sɔrɔ aéroport la k'a ye wari min ta k'a bila a nɔ na misali in fɔli ka di ne ye mun na mhm. parce que n'i ye anw jate minɛ mhm. anw tun bɛ mun kɛ anw bɛ taa an jɔ aéroport la an bɛ tigɛrɛ fɔ a natɔ ye mhm. ko an ka dunanba tun taa k'a natɔ de an bɛ taa tigɛrɛ fɔ a ye donc jamanadenw kan ka u sen don jamana ko la u kan ka u ka suivi fana kɛ nin y'o misaliya dɔ de ye donc anw bɛ fɛ projet in ka se ka baara kɛ k'o hakilina don jamanadenw kɔnɔ u ka mhm. voter wa mhm. vote kɔfɛ fana mhm. u k'u ka u ye kala ta minnu ye u k'u baara cogo kɛ cogo fana jateminɛ. ni ne y'a faamuya duguladen basiru jalo nin ye misali nin ye misaliya ɲuman ye duguladenw bɛɛ lajɛlen de bɔra bruxelles kɛrɛfɛ dugu in de la ka na eh, maire kunbɛn maire i voyagera n'an ka nafolo de ye. duguladen bɛɛ n terikɛ ye nin baro de fɔ n ɲɛna tan ko a kɛra maire y'a wari segin a nɔ na eh, i ye nin i ka nin misali fana ne fana bɛ misali kelen fana fɔ ka fara nin kan eh, manuel valls mhm. faransi jamana kan eh, waati dɔ la a kɛra premier ministre ye mhm. ligue des champions finale balontan dɔ kɛra allemagne jamana kan mhm. a fana o wagati kelen fana na a ye avion billet ka musaka ta jamana kɛsu wari la ka taa ligue des champions match filɛ eh, lajɛ mhm. Allemagne jamana kan a seginnen ka na kunnafonidilaw y'a kɛ cɔyi y'a kɔ min kɛ a ye wari in sara kosɛbɛ jamana bɛ dilan nin cogo de la ah. donc nin misaliya b'a jira k'a fɔ mhm. ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛɛ ye presque kelen ye mais ni ɲɛmɔgɔ b'a dɔn ko pression b'a kan o la a bɛ tilen mhm. ayiwa ayiwa an ka jɛmukan in kɛnɛ kan ni o ye mi-temps citoyenne ye faso kanu a bɛ se ka don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na cogo min na maa welelen basiru jalo jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ fasoden ɲumanya o kanu bɛ se ka sabati an dusukun na cogo min na ka taa se adamadenya yɛrɛ hakɛ sabatilenw ma nansarakan na n'an k'o ma association pour la promotion de la citoyenneté et les droits des humains nin kɔni ye maa welelen walima maa lakodɔnnen anw ka jamana kɔnɔ min ka cɛsiri fanga bɛnnen don o wulikajɔw ma ayiwa basiru jalo ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ hakilina min filɛ la nin walima eh, wulikajɔ min bolodalen filɛ e fɛ nin mhm. a bɛ dan bamakɔ dɔrɔn de ma wa walima mali dugu wɛrɛw b'a la a kisa bɛ cogo di nansaraw b'a fɔ min ma zone d'intervention ok i ka nin ɲininkali diyara n ye an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni n'i y'a jateminɛ n ye 2019 histoire f'i ɲɛna an tun bɛ commune 4 dɔrɔn kɔnɔ mais nin foot citoyen express an bɛ ka na min kɛ nin ye nin bɛ kɛ commune 4 ani commune 5 donc commune 5 faral'a kan an ka laɲini ye an ka nin projet ka se ka bamakɔ commune bɛɛ ta mhm. an ka se ka taa hali région kɔnɔnaw la mhm. mais partenaire dɔw fana bɛ k'a fɔ mhm. parce que u ko hakilina in ka d'u ye kosɛbɛ u ko k'an ka baara kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka an dɛmɛ ka taa a kɛ a ka se mali yɛrɛ yɔrɔ caman na mais pour l'instant nin min kɔni an sigilen bɛ min kɛnɛ kan bi n'o ye foot citoyen express ye o bɛ kɛ commune 4 ani commune 5 na bamakɔ kɔnɔ yan o tɛ bamakɔ sigida naaninan ani duurunan mais n'i y'a lajɛ bɛɛ ka nafa b'a la ka tɛmɛ o kan parce que an filɛ ka émission min kɛ nin ye mhm. est ce que nin émission in bɛ lamɛn commune 4 ni commune 5 dɔrɔn na ayi a bɛ lamɛn ɲɛtaa lamɛnnen don mali fan bɛɛ mali fan bɛɛ donc mali kɔkan maliyɛn minnu sigilen don jamana wɛrɛw kan farafinna gun sanfɛ ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw ma donc du coup mhm. hali n'a sɔrɔ an ka laɲini ye commune 4 ni commune 5 ye mhm. mais le fait que an bɛ baara kɛra sira caman kan a nafa bɛ se bamakɔ yɔrɔ caman ma ani mali yɛrɛ fan caman ma o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ayiwa basiru jalo euh, n'i ye nin baara ninnu ta k'a lajɛ euh, les activités programmées euh, dans les jours à venir mhm. baaraba jumɛn bɛ yen nɔ ni aw kan ka ɲɛsin o ma min b'a to nin baara min ni a bolodalen don walima a bɛ se ka yakubaya cogo min na ni an bɛ se k'a fɔ ten tɔ ka ɲɛsin projet foot citoyen express ma en fait foot citoyen express kɔnɔ an ye baara damadama boloda mhm. a baara fɔlɔ ye mun ye mhm. o ye tournoi de foot ye toujours mhm. bamanankan na a bɛ fɔ ko mɔgɔ dɔnnen don ni turunin min ye n'i y'o di ka bɔ yen baara baara i ye ɲɛfɔli kɛ sisan baaraw daminɛna ni nin de ye donc n'i y'o di ka bɔ i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye anw dun tɛ fɛ an ka kɛ dɔnbagalafili ye balontan in de y'anw lakoladɔn foot citoyen balontan ka balontan yɛlɛma ka faso baara don balontan na mhm. donc an ye tournoi dɔ boloda mhm. tournoi in bɛna kɛ commune 4 mhm. bamakɔ sigida naaninan ani sigida duurunan an bɛ équipe tan ni wɔɔrɔ ta sigida duurunan na équipe tan ni wɔɔrɔ bɛ ta sigida naaninan na ka coupe organiser u ni ɲɔgɔn cɛ donc volet dɔ fana ye mun ye o ye sensibilisation ye sensibilisation in bɛ kɛ balontan cadre ye cadre de sensibilisation de y'anw bolo anw y'a fɔ anw ka laɲini tɛ k'a dɔn min bɛ se balontan na mais min ka fasodenya ka bon donc n'i ye kupu da sisan jama ni match bɛ terrain na hali mɔgɔw tɛmɛtɔ moto la u b'u jɔ u b'u jɔ sennamanw b'u jɔ mɔbilitigiw b'u jɔ mototigiw b'u jɔ balontannaw bɛ yen i bɛ supporters ye lakalita ɲininaw bɛ yen o kɛnɛ in kan hali feerekɛlaw o kɛnɛ in kan sensibilisation bɛ kɛ ka mɔgɔw fɔ a minnu a mɔgɔ hakili jigin u ka t'u ka carte d'électeurs ɲini ka mɔgɔw hakili jigin u ka taa voter vote don u ka taa wolosɛbɛnw ɲini u ka taa carte d'identités ɲini u ka taa carte ninaw ɲini exactement donc balontan kɛ kun y'o ye mais balontan kɛrɛfɛ an ye activités wɛrɛw da an y'a ɲini par exemple tournoi in kɔnɔ balontannaw minnu fɛn fɛn bɛ na

an bɛ fɛ k'o de kɛ mais n'o tɛmɛna ka bɔ yen mhm. an ye fɛn dɔ fana boloda mhm. ni o ye partenariat ɲɛnɛma ye an ye min sɔrɔ an ni mhm. aw yɛrɛ cɛ parce que télé ɲɛtaa fana y'an accompagner depuis projet in depuis an b'a sɛbɛnna waati min na u y'an accompagner donc o partenariat de kɔrɔ an ye émission dɔ créer ɲɔgɔn fɛ n'o émission o tɔgɔ ye la mi-temps citoyenne mɔgɔ fana bɛ se ka ɲininkali kɛ mi-temps citoyenne ye mun ye ne y'a fɔ n ko anw dɔnna balontan de la donc anw bɛ ko o ko kɛ anw bɛ balontan dɔɔni k'a kɔnɔ

n'o bɛ sɛbɛnnikɔrɔ sira la an ye centre dɔ sigi n'an b'a fɔ o ma ko centre d'appel o centre d'appel nin na an bɛna mun de kɛ désormais animateurs ni balontannaw ye mɔgɔ minnu toucher dugu kɔnɔ k'a f'u ɲɛna ko a taa i ka carte ɲini taa i voter nin don peut-être que fɔko kelen b'a to dɔw tɛ taa fɔko kelen ka dɔgɔ. donc o kosɔn an ka centre d'appel bɛ weleli kɛ mhm. komi u b'u ka nimero ta mhm. an bɛ wele sisan a ɲanbele mhm. a e ni an ka animateur ye ɲɔgɔn ye mais an y'a ye ko k'a fɔ ko halisa e ma t'i ka carte retirer a ɲanbele tɛ t'i ka carte retirer ɲanbele tɛ taa voter o ka ɲi fasodenya la donc olu ka baara bɛ kɛ ka mɔgɔw motiver ka taga o kɛ donc u bɛ weleli kɛ périodiquement donc an y'o fana centre bolo sigi o bɛɛ bɛ nin projet kɔnɔ donc projet in fana diyara tuguni ambassade du danemark ye mhm. u ka finafina partenaire min n'a bɛ f'o ma ko famoc mhm. ambassade ko ko projet in y'a kunna minɛ donc ambassade sɔnna ka an accompagner o de signature kɛla sɔgɔmada eh, bi tilegan in na ni ala sɔnna ma an bɔra ka signature minnu ja ye eh, jɛmukan yɛrɛ daminɛ la o b'a yira k'a fɔ eh, bolodiɲɔgɔnma aw ni jamana kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ samancɛya ye ka ɲɛsin mali denmisɛnw ma u yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana kanunna ye cogo min na u ka farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ nka a baara ta eh, jamana kanu faso kanu o bɛ na u dusukun na u ka kɛwalew la u ka eh, baaraw bɛɛ lajɛlen bolodacogo la ayiwa eh, basiru jalo mhm. nin yɛrɛ baara minnu filɛ nin mhm. ni o ye projet foot citoyen express ye an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kan n'o ye mi-temps citoyenne ye mhm. e yɛrɛ bolo a bɛ se ka nafa lase sigidalamaw ma wa a nafa bɛ se ka kɛ mun ye e yɛrɛ ka jate la Basiru Jalo. Oui ne bolo projet in ni Ala y'an dɛmɛ a ka sira sɔrɔ an y'an ka anw ka laɲini ye min ye a bɛ sigida a bɛ nafa lase. Bon a bɛ sira sɔrɔ inchallah.
Parce que n'i y'a jateminɛ n y'a mm. fɔ an ka taux de participation ka fɛgɛn mm. kosɛbɛ mm-hmm. jamanadenw tɛ voter u tɛ u sen don jamana yɛrɛ kunkanko vote la. Mm-hmm. donc ni ala y'a kɛ an ka laɲiniw kɔnɔ aw ni an bɛ ka cɛsiri min kɛ mhm. fɛn fɛn message spot fɛn fɛn bɛ tɛmɛ tele ɲɛtaa fɛ mhm. euh, émission min bɛ ka kɛ nin minnu b'o suit mhm. ani an bɛ an sensibilisation min kɛ dugu kɔnɔ olu faralen ɲɔgɔn kan ni maliyɛnw ye a dɔn k'a fɔ ko a vote nafa ka bon an wulila ka taa vote hakili la o bɛ an permet ka sugandili ɲumanw kɛ o b'an permet tuguni une fois an ka eh, eh, députéw élulen kɔfɛ mhm. population ka continuer k'u suit mhm. pour u ye engagement min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. contrat min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ k'o sira fɛ donc a ka ca ala fɛ vraiment n'an sera ka an ka laɲini min ye k'o pousser fo k'o sɔrɔ a bɛ yɛlɛma caman don an bɛ n'a ye peut-être que mandat kura nata i b'a sɔrɔ députéw kɛcogo a bɛ yɛlɛma kosɛbɛ ni an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma anw dɔrɔn tɛ anw dɔrɔn tɛ se k'a kɛ dɛ anw bɛ dɔɔnin de kɛ mhm. an ɲɔgɔnna caman fana bɛ yen mhm. i b'a sɔrɔ association ONG caman bɛ yen min fana bɛ ka nin baara kɛ mhm. aw yɛrɛ radio so caman bɛ yen ani télévision so caman bɛ yen min bɛ ka nin baara kɛ ni fanga bɛɛ farala ɲɔgɔn kan population k'a faamuya population k'i intéresser a la kosɛbɛ ka tila k'a ka a ye minnu a votela minnu ye ka tila k'u suit a b'a ye ko caman bɛ yɛlɛma a b'a ye san duuru nata la peut-être an tun bɛ fɛn caman reproche kɛ an ka députés la mhm. an tɛ n'o reproche k'u la tuguni ayiwa nka Basiru ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ joona joona mhm. eh, n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɛsin denmisɛnninlakaw de ma mhm. ɔ mun de y'a to aw y'aw ɲɛsin eh, denmisɛnninlakaw ma eh, maakɔrɔbaw dun bɛ yen nɔ munna a ma daminɛ maakɔrɔba kunda walima an balakaw ka jɛkulu la nka aw y'aw ɲɛsin denmisɛnninw de ma mun de y'o kɛ i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna Basiru Jalo en fait mhm. min ye a kɛ mhm. un an ɲɛsinnen don bɛɛ lajɛlen ma mhm. mɔgɔ mɔgɔ n'i san ka ca ni san tan ni seegin ye parce que mali sariya b'o de fɔ n'i ka ca ni san tan ni seegin ye exception dama dama bɛ yen n'i t'olu kɔnɔ i bɛ se ka voter donc a ɲɛsinnen don mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ se ka voter an b'o tigi sensibiliser ka taa voter mais kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ ka fanga sigi denmisɛnninw kan mun na parce que jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko mali denmisɛnninw tɛ voter kosɛbɛ. hmm. mali denmisɛnninw ka vote mhm. olu dun de ka ca ɔhɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ vote mali kɔnɔ ka tɛmɛ denmisɛnninw kan kabako ko don dɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ vote jamana kɔnɔ mhm. alors que minnu bɛ ka vote an ye votela minnu ye olu bɛ na an ka sini ɲɛsigi kunko de fɔ mhm. sini ɲɛsigi kɔni ye denmisɛnninw kunko de ye mais ni denmisɛnninw yɛrɛ m'u cɛsiri u yɛrɛ kunko la donc o de kosɔn anw bɛ fɛ sen in na denmisɛnninw ka bɔ kosɛbɛ ni denmisɛnninw bɔra dɔrɔn mali vote jama bɛ caya parce que mali kɔnɔ denmisɛnnin ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye denmisɛnnin ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye an ka sɛbɛnw b'a yira ko kɛmɛ kɛmɛ sarada maliyɛn kɛmɛ kɛmɛ sarada bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn o tɛ tɛmɛ o ma tɛmɛ san mugan ni duuru kan o ma tɛmɛ san mugan ni duuru kan n'i ye maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ kɛmɛ sigi la eh, bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn olu si ma tɛmɛ san mugan ni duuru kan o b'a yira denmisɛnw ka ca denmisɛnw ka ca imagine n'olu bɔra ka voter hmm. a ɲɛ ma a ɲɛ ma ah. Ah, o ye jamako dan ye kosɛbɛ donc an b'a ɲini mhm. denmisɛnninw u mhm. kana fɔ k'u ka ko tɛ u kana fɔ k'u ka sira tɛ mhm. an bɛ ka min fɔ bi n'an vote ninnu na a kɛ kun ye u ka taa an ka kalanko kuma de fɔ sini mhm. olu de bɛ kalan na bi dɛ mhm. a kɛ kun ye u ka taa an ka eh, dɔgɔtɔrɔso kumaw fɔ sini mhm. olu de bɛ o la bi dɛ a kɛ kun ye u ka se ka taa n'u taara assemblée la ni ministre min ka baara kɛcogo ma ɲɛ u ka se k'a interpeller a kalanko la nin gɛlɛya bɛ yen ou bien eh, kɛnɛyako la nin gɛlɛya bɛ yen jiko la nin gɛlɛya bɛ yen député ka baara y'o de ye u ka se k'u interpeller mais n'an y'o ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ a nafa bɛ se fɔlɔ bɛ se denmisɛnninw ma dɛ sinon mɔgɔkɔrɔba ninnu kɔni an bɛ se k'a fɔ ko caman kɛra olu taara donc a sera denmisɛnninw yɛrɛ ka wuli u k'u cɛsiri u yɛrɛ u cɛ don u ɲɛsin maliko ma tabarikala ayiwa basiru ne bɛ fɛ ka ɲininkali min da o kan o de ye n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ i n'a fɔ jɛmukan daminɛ na an ye a fɔ cogo min na eh, san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn kɔnɔna na fevrier kalo la eh, ka na se fo utu kalo ma san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn e yɛrɛ bolo baara min ni a kɛra a nɔ yera wa a kɛra fisamanciya ye wa a ye baara min bila sen kan bamakɔ yɛrɛ sigida naaninan na e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ nɔ yera a ko la wa walima nafa sɔrɔla a ko la wa baara in na nɔ yela a la nafa sɔrɔla a la tabarikala o de y'a to an bɛ yan bi o ye tiɲɛ bamanankan na a bɛ fɔ n'i y'a mɛn an ka taa kunun yɔrɔ la c'est que kunun diyara dɛ n'a sɔrɔ a tun ma kɛ ka ɲɛ nafa tun ma sɔrɔ a la ambassade du Danemark tun t'anw wele tugun o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ donc a kɛra nafa sɔrɔla a la parce que an ye den jeunes mobiliser kosɛbɛ a yɛrɛ fanga bonyana kosɛbɛ week-end o week-end i tun b'a ye commune quatre kɔnɔ mhm. assainissement tun bɛ cogo min photo caman b'an bolo video caman b'an bolo alhamdulilayi u tun bɛ bɔ u bɛ taa kɛnɛ u bɛ taa yɔrɔ saniyaw kɛ u bɛ taga baaraw kɛ mhm. wulada kelen fɛ u bɛ sɔrɔ ka taa terrain na u bɛ taa matchw kɛ mhm. donc a kɛra parce que o projet kɔnɔ fana formation dɔ tun b'a la o formation in na secourisme formation ni fɛnw fana tun b'a la an ye nafa caman sɔrɔ a la o tɛ ni kasara ye maa sɔrɔ ka dɛmɛ don a ma joona joona exactement parce que an taara mun fana bolo kan comme denmisɛnnin kare kɔnɔ balontannaw de don a bɛ se ka kɛ balontan na accident dɔ bɛ se ka kɛ balontan kɛnɛ kan u tɛ dɔgɔtɔrɔ t'u bolo parce que équipe baw tɛ mais ni u bɛ se geste fɔlɔ ninnu na là u bɛ se ka ni kisi o ye kelen ye sisan an ka jeunes ninnu caman a tilan bɛɛ jakarta tigi ye accident ka ca donc n'u bɛ premier geste ninnu dɔn même en cas d'accident a bɛ se ka intervenir donc an ye formation kɛ équipe bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ kelen kelen kunna o formation na an ye nafa sɔrɔ o la fana o fana n'an bɛ histoire dɔ raconter o la parce que o fana ye tubabuw b'a fɔ o ma ko ɛɛ ɛɛ c'est une histoire à succès. Mhm. ɛɛ an dɔ tun bɛ dɔ participer la formation na. Mhm. an ye fɛn caman k'u kunna secourisme fɛnw na. Mhm. spécialiste de y'a formation k'u kunna. a ko a ye témoignage dɔ kɛ an ka documentaire dɔ la. a tun bɛ ka bɔ Sebeninkɔrɔ ka na Sebeninkɔrɔ échangeur fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnna accident grave dɔ ma. a k'ale y'a ka jakarta jɔ. a jiginna ka taga. ka taa malade sécuriser ka malade protéger parce que min kalann'u kunna il faut d'abord commencer par sécuriser la zone pour que accident min kɛra accident wɛrɛ kana fara dɔ wɛrɛ kan donc il a sécurisé d'abord la zone ensuite a ye malade fana bila position de sécurité la a sɔrɔla ka protection civile wele o de kalan ɲɔgɔn kɛl'u kunna donc a ka o geste sababu yɛrɛ la a kɛra sababu ye ka mɔgɔ ni fɛngɛ Mhm. donc o ye kɛla succès histoire duman y'anw bolo an b'o fana fɔ kosɛbɛ o ɲɔgɔnna caman kɛra formation in kɔnɔ o ye nafaba ye an bɛ se k'a fɔ min yera nin kɔnɔna na ayiwa basiru eh, nin baara min ni aw kɛlen filɛ nin ye k'a boloda jamana kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ aw ye eh, jɛkulu ye n'o ye association ye nka aw ni jamana faamaw bɛ cogo di eh, wa n'i yɛrɛ ntolaci yɛrɛ ta k'a lajɛ Eh, kulu ɲɛmɔgɔso bɛ ntolaci tɔgɔ la anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma fédération malienne de football mm-hmm. eh, aw ni nin baara ninnu bɛ ka k'aw fɛ cogo min na mm-hmm. eh, Danemark i bɔra san k'a ɲɛfɔ olu ye aw dɛmɛbaga jɛkuluba ye mm-hmm. nka aw ni maa dɔw wɛrɛ fana tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma nin baara in bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana faamaw ka taa se fédération malienne de football maaw ma wa.
effectivement ni jama ɲɛmɔgɔw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mhm. an b'a daminɛ komi anw bɛ baara kɛ sigidaw de la mhm. donc an ni mɛriw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka baara fɔlɔ kɛla commune quatre de kɔnɔ mhm. yanni ka baara daminɛ an taara an ni mɛri ye ɲɔgɔn ye an sigila ka kuma protocole d'accord yɛrɛ b'an ni mɛri cɛ mɛri y'i engagé ale b'an accompagner nin na parce que ɲama ni fɛn minnu tun bɛ kɛ il fallait que ka ɲamaw ramasser ainsi de suite donc mɛri ye o engagement kɛ anw yɛrɛ fana bɛ fɛn min kɛ an y'o kɛ donc o partenariat bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mhm. partenariat fana b'an ni eh, sigida leaders locaux cɛ mhm. eh, sigida ɲɛmɔgɔ traditionnel ninnu mhm. partenariat b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais partenariat b'an ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ eh, n'i ye i ye fédération fɔ fédération o ye au niveau national mais n'i y'a lajɛ a décentralisé len don commune quatre la district quatre bɛ yen o y'an ka partenaire ye anw ka commission foot yɛrɛ la district quatre ka délégué tun b'a la kati ka délégué b'a la a bɛ participer réunion bɛɛ la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc district kati an bolo b'o la bon n'an nana sanfɛla la fana an ni ministre de la jeunesse et des sports an n'o fana tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n ye projet min fɔ commune kati la a lancement kɛra ɛɛ salon mhm. mois de mars kɔnɔna na mhm. a waati y'a sɔrɔ mhm. eh, koyita de tun ye ministre de la jeunesse et de la reconstruction citoyenne ye koyita tun b'a amadu koyita tun b'a kɛnɛ kan n bɛ foli lase a ma parce que a y'a accompagner o waati la ale bɔlen kɔfɛ clôture bɛ kɛ waati min na projet bɛ kuncɛ waati min na a y'a sɔrɔ eh, aruna aruna ture ture o de bɛ minisiriya la aruna fana y'a accompagner a clôture a tun b'a kɛnɛ kan maeva la an ye clôture kɛ maeva la aruna de ye clôture présider donc pour dire que an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an tɛ k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛ ɲinɛ ma an tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka clôture n'an ka ouverture la u b'a bɛɛ kɛ alhamdulillah sisan yɛrɛ anw yɛrɛ kɛlen ministère de la jeunesse ka partenaire ba dɔ ye ala an bɛ réflexion caman kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka mali jeunesse bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na projet kunda mhm. an n'u bɛ réflexion caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o la d'accord ayiwa yanni jɛmukan in ka se a kuncɛyɔrɔ la n'o ye mi-temps citoyenne ye eh, mhm. ni maa min y'i sigi k'anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ an ye a fɔ jɛmukan kɔnɔna na cogo min na ka walawalali k'a la a ka ca a la kuma min ni o taga ni ka segin fanga ka bon o de ye nin t'anw ka ko ye anw ka sira t'a la mhm. nin ko tɛ a tɛ s'anw ma nin ye karisalakaw ka ko ye nin ye nin jamakulu ka ko ye e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ b'o la wa ka se jamana ma wa yanni an ka se kumakan labanw ma kɔlɔlɔba de b'o la kɔlɔlɔ n'i ye maliyɛn yɛrɛ ka problème ta k'a lajɛ mhm. an fɔrɔlen don yirijukɔrɔ baro la an fɔrɔlen don salon kɔnɔ baro la ani g ani gɛrɛn an bɛ fɛn caman fɔ yen mais an tɛ tɛmɛ o kan mm. jamana dilan tɛ se ka k'o kɔ jamana o jamana n'i y'a ye jamana fɛn fɛn développer la diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka histoire ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jamana développer li sababu ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ siran n'u ka jamanadenw ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni ko ɲɛmɔgɔ président dɔrɔn ko tɛ dɛ ɲɛmɔgɔ fan bɛɛ i ye directeur de ye o i ye maire de ye o i ye député de ye o i ye fɛn fɛn ye i ye ministre de ye o il faut que ɲɛmɔgɔ a sigilen a ka bureau kɔnɔ a k'a fɔ ni ne ye nin kɛ jamanadenw t'a to n na mm-hmm. n'an an sera o niveau ma waati min na dɔrɔn i b'a ye yɛlɛma bɛ na mais ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ne b'o histoire fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni kuma dila ne ma kɛnɛ o kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye kelen ye diɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ diɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ni pression tɛ yen n'u tor'u yɛrɛ ma fili bɛ na fili bɛ na mhm. pour que fili kana mhm. kana na mhm. pression de bɛ kɛ donc pression ni pression bɛ yen kɔlɔsili kɔlɔsili ka jateminɛ k'a fɔ a ɲɛmɔgɔ e ka baara ye nin de ye i ma nin kɛ an b'i interpeller i kun kan ka nin de kɛ i ma nin kɛ i ye nin de fɔ k'i b'a kɛ i m'a kɛ an b'i interpeller an b'i hakili jigin Mhm. n'o kɛra mhm. ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔmansera k'o dɔn mhm. maire kunda o directeur kunda o hôpital directeur o école directeur o fo ka se maire ma fo ka se eh, ministre ma fo ka se président ma ni bɛɛ ɲɛmɔgɔw kɔmansera k'o ye k'a fɔ ah ni n ye nin kɛ jamanadenw bɛ interpeller i b'a ye ko caman bɛ yɛlɛma sisan mais pour l'instant anw ma se o niveau ma an ko an ka sira t'a la an ka sira t'a la an b'an sigi an ka sigida la an ka teda la an b'an ka kuma bɛɛ fɔ mais an tɛ e, e, an tɛ pression kɛ pour que a ka se ka yɛlɛma donc a y'a jateminɛ hali mali histoire la a y'a jateminɛ quelque fois pression kɛra yan mhm. a kɛra yan décision min na a décision yɛlɛmana o ye mali yɛrɛ tari an kana taa an kana taa k'i yɔrɔ si an k'an ka jamana yɛrɛ dɔrɔn ta k'a lajɛ histoire damadama bɛ yan mhm. population ye pression kɛ mhm. position yɛlɛmana o lahalayaw yɛlɛmana o yɛlɛ lahalayaw yɛlɛmana ça veut dire que mhm. n'an y'o pression ɲɔgɔn o pression sugu mhm. n'an y'o kɛ faso baara sira kan mhm. i b'a ye an ka ɲɛmɔgɔ hali n'i ye zankɛ bila a baara bɛ kɛ mɔgɔ ko tɛ o mais ni ɲɛmɔgɔ y'a y'a hakili sigilen don k'a fɔ ne mana ko ko kɛ a bɛ bɛn jamanadenw ma foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la i man'o kɛ diɲɛ fan o fan na o ɲɛmɔgɔ bɛ sira bila basiru jalo dɔ ko n ma ko ni tɔgɔ filanan kan ka da an ka jamana na k'o de ye ko foyi tɛ bɔ a la jamana ko mali tɔgɔ filanan de y'o ye eh, ne tɛ ni constitution kan ko ni an bɛ mali tɔgɔ yɛlɛma an bɛ don min na i ko bi tɔgɔ filanan min ni an kan k'o di mali ma ni malika yɛrɛ bɛɛ sɔnnen don o ma o de ye foyi tɛ bɔ a la jamana bon ne ka laɲini ye min ye an ka baara kɛ walisa o tɔgɔ kana d'an na ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma an k'an cɛsiri kosɛbɛ o tɔgɔ kana d'an na walisa ni a ka kɛ mhm. k'a fɔ ko a ah, ko bɛ bɔ a la jamana don mhm. ko bɛ bɔ a la min ye mhm. tiɲɛni ko ko tɛ dɛ mais juste k'a fɔ an an bɛnna nin de kan i taara i m'a k'o cogo la élection wɛrɛ an b'i sanctionner bugɔli bugɔli t'a la nin t'a la foyi t'a la anw de ye kala ta i ye an bɛnna nin kan i m'a k'a sira fɛ an bɛ kala yɛlɛma n'o kala yɛlɛmana siɲɛ kelen siɲɛ fila min bɛ na kura min bɛ na o la o b'i tilen net ayiwa an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan n'o o ye mi-temps citoyen ye an bɛ se k'a fɔ kulun bɛ ka se eh, kulun yɛrɛ sera siɲɛ na ka ban eh, basiru jalo ale de ye an ka bi ma welelen an ka jɛmukan kura in kɛnɛ kan basiru ni ma ko k'i ka dakuruɲa fila fɔ eh, ka bi jɛmukan kuncɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ne ka da u bɛ kɛ dakurunɲɛ ye labanw ye foli ye ka foli kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka na jamana in dilan an ye min b'an kun an ka bɔ an k'o bɔ an kun Banque mondiale ni FMI olu tɛna n'a jɔ mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka na jamana in dilan ONU tɛna n'a jɔ mɔgɔ si tɛna n'a dilan anw yɛrɛ de bɛ jamana in dilan wa an k'a bila an kun na ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ an yɛrɛ de y'a responsable fɔlɔ ye maintenant toujours n'i bɛ mɔgɔ accuser k'a fɔ karisa de ye nin kɛ na karisa de kɛ mhm. i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ ka responsabilité kɔ mhm. fɛn fɛn bɛ ka kɛ anw ka responsabilité fɔlɔ de don maintenant anw bɛ se ka mun kɛ pour que ka histoire yɛlɛma mhm. donc ni an y'o faamuya a ka ca ala fɛ an bɛ sira min kɔ k'o don jamana in kɔnɔ o bɛ don a kɔnɔ Mm-hmm. mais il faut que malien kelen kelen bɛɛ ka introspection kɛ n t'a dɔn n b'o fɔ bamanankan na cogo min na k'i sigi ka kɔma k'i k'i ka jateminɛ k'i yɛrɛ kan i n'a fɔ ka duware ta k'i yɛrɛ lajɛ k'i yɛrɛ lajɛ exactement malien kelen kelen bɛɛ k'o kɛ malien kelen kelen bɛɛ n'an sera k'o kɛ mm-hmm. k'a ye k'a fɔ a ah, ne jɔyɔrɔ ye mun ye mali ko la ne ma mun kɛ ka ɲɛ mm-hmm. yanni n k'a fɔ ko karisa de y'a tiɲɛ nin y'a tiɲɛ a bɔra kɛnɛmamɔgɔw y'a tiɲɛ sokɔnɔmɔgɔw y'a tiɲɛ mais ne yɛrɛ kun ne ye mun kɛ ne bɛ se ka mun yɛlɛma n kɛcogo la n jogo la hmm. pour que jamana in bɛ se ka tilen n'an kelen kelen bɛɛ y'o kɛ sisan mhm. jamana in bɛ yɛlɛma donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma ka mɔgɔw attention attirer o kan n'o bɔra n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin n jɛɲɔgɔnw ma n'i y'a mɛn Basiru mhm. président de l'association pour la promotion de la citoyenneté des droits humains mhm. et initiateur de foot citoyen Basiru kelen tɛ Mm-hmm. jama de bɛ ne kɔfɛ mm-hmm. o de b'a to ne bɛ sigi ka kuma tan o de b'a to ne bɛ se ka taa n ka taamaw na n hakili sigilen don n b'a dɔn équipe min bɛ n kɔfɛ o bɛ baara kɛ donc n bɛ foli kɛ mɔgɔ o mɔgɔ impliqué len don foot citoyen baaraw la n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma mm-hmm. n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin fana an ka partenaires ma n y'a fɔ ko caman kɛ kuma kɔnɔ ambassade du Danemark o de dala anw na Danemark ɔhɔ Danemark n'o ye l'Europe jamana ye jamana dɔ u ka ɛɛ dɛmɛbolo dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko FAMOC Fonds d'appui au moteur du changement olu de dala anw na ka ɛɛ dɛmɛ kɛ anw ye tabarikala salon salon ta ɲɛna minkɛ ɲinan u ye dɔ wɛrɛ di ni Ala sɔnna donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin olu fana ma ani ka foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma tabarikala parce que aw sababu la nin barokan in commune 3 commune 4 o commune 5 mm-hmm. a bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan mm-hmm. fo k'a kɛ Mali bɛɛ b'a mɛn ani Mali kɔkan donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri faso ko la. tabarikala foli an b'o o lase i yɛrɛ ma walima ka foli kɔmasegin ka se i yɛrɛ ma Basiru Jalo e min sɔnna ka an ka wele jaabi an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni an bɛ se k'a fɔ a tako fɔlɔ tun ye bi ye n'o ye mi-temps citoyen ye jɛmukan min ni a bɛna ɲɛnamaya Télé Ɲɛta yɛrɛ jabaraninso fɛ. dɔgɔkun o dɔgɔkun ka ɲɛsin an yɛrɛ kɛwalew ma walima ka ɲɛsin jamana kanu walima waleya ɲuman an bɛ se k'o bolo da an ka jamana kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ basiru jalo bɔra sisan k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na jalaki an b'o bin maa wɛrɛ kan nka tuma dɔ la an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka anw sera ka mun kɛ bi maliba ye walima anw sera ka wulikajɔ jumɛn bolo da min b'a to walejugu minnu ni o bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ yɛlɛma yɛrɛ bɛ se ka don o la cogo min na ka foli lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma bamakɔ sigida naaninan ni o yɛrɛ basiru ka komini ye an ka foli bɛ se komini kati maaw bɛɛ lajɛlen ma ka se malikaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ waati yɛrɛ don an ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan yan nɔ insiyala